a n'a ka fonisereya k'o k'an ye sanga ni wagati bɛɛ an b'a fɔ ala in ma k'a ni ce ka masa in tanu masa min sɔnna an ka sigi bi tuguni eh, nin kɛnɛba in kɔnɔ ka jɔn ɲumanw tɔgɔ la maa ɲuman baro n'a bɛ sigi aw ye mukadam tv ale jabarani sanfɛ n'a bɛ sigi aw ye maa ɲuman tv youtube kan alhamdulilayi maa ɲuman tv facebook kan ni arajo unité antenne sanfɛ 101.6 ka bɔ sirakɔrɔ megetana cité an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn aw minnu sɔgɔlen don an na nin wagati in na nin y'an sigilen ye bi tuguni ka baro bɔ aw ye an bɛ wele bila karamɔgɔ de ma n'ale ti maa dogolen arajo unité antenne sanfɛ n'o ye cɔrɔnɔ sɛdi baro n'a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ kayi ma bi a b'an fɛ yan nɔ bamakɔ yan nɔ an wulila ka s'a ma bi an ka baro bɔ aw ye an ka bi sigi kɔnɔna la sigi bɛna boli jɔni kan ala jɔn ɲuman jumɛn kan Alhaji Seku Umar Tall alhamdulilayi bi an bɛna baro bɔ aw ye ale kan aw minnu sɔgɔlen don an na a y'a lamɛn a ka baro in a ka partager alhamdulilayi Alhaji Seku Umar yɛrɛ tun ye jɔn ye bi an karamɔgɔ a bɛn'o ɲɛfɔ an ɲɛna ɔ yanni an bɛ don baro kɔnɔna la sa folikan ani kuma ɲɛbila k'o lase lamɛnbaaw ma ani filɛbaaw ma sabula an famana k'an karamɔgɔ sɔrɔ

an bɛ a fɔ an filɛbagaw n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye ko asalamu alekum wa rahamatulayi wa barakatu
kire an bɛ foli kɛ fɔlɔ sababu ɲumanw ye n'o de ye mukadam tele maa ɲuman tv bɛɛ arajo unité minnu ye laseli ye sababu la Ala ka latigɛ kɔnɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ an n'an balimaw ka baro kɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan yɔrɔjan ani yɔrɔ surun na donc an bɛ foli fɔlɔ olu la a bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔw minnu y'a hakilina sɔrɔ ka baara kɛ ka foli kɛ u bɛɛ lajɛlen ye ka foli kɛ lamɛnlikɛla bɛɛ lajɛlen ye ani filɛlikɛla bɛɛ ka dugawu kɛ an sen donna san kura min na ala ka kɛ hɛrɛ san ye ala ka kɛ jidi san ye ala ka kɛ kɔrɔta san ye ka kɛ gɛlɛyaw ban san ye ka kɛ bɛn fana san ye kira bonya kama sali ala rasulilayi

inshala alihamdulilayi an bɛ ala fo k' ala barika da ɛɛ ala ka sɔnni cogo ka ca ala ka jɔnw mhm. a man'u sɔn i bɛ taa tɛrɛ mɔgɔw bɛ sɔnni cogo dɔ ye mhm. u min dɔn maa wɛrɛ bɛ se ka dɔ ye mhm. u t'o dɔn i bɛ taa tɛrɛ dɔw sɔnna u yɛrɛ sɔnna min na u ma la lɔnniya min b'u bolo ka sɔrɔ u yɛrɛ t'a dɔn u sɔnna min na a bɛ dɔw fana sɔn min na a b'u ladɔnniya a y'u sɔn min na
ah, u ye nka a dɔw bɛ yen bonya dɔ dilen b'u ma mhm. ka tila k'a latunu u yɛrɛ ma donc mhm. o de la komi ni ala sɔnna baro bɛna taa bɔ don dɔ la al-khatmiya mhm. wal-katmiya nin fila différence ye min ye donc Cheikh Umar radiyallahu ta'ala anhu n'i ko i bɛ ale fɔ baro kelen fila saba naani o tɛ se ka Cheikh Umar ɲɛfɔ nka hakika fana la miniti kelen peut-être o fana ka ca Cheikh Umar ɲɛfɔli ma awɔ parce que fɛn min ka gɛlɛn fɛn min ka jan o de samali ka gɛlɛn mais min ka surun i ɲɛ bɛ min na o ma se jirali la ni ne ko n bɛ kalo jɔdon maa dɔw bɛ se k'a ye dɔw tɛ se k'a ye mais kalo tile tan duuru su bɛɛ b'o ye voilà fo ni maa min fiyɛnen don donc nin fila bɛɛ ye Cheikh Umaru ye radiyallahu ta'ala anhu si n'i ko i b'a dɔn dɔnni sira fɛ yɔrɔ minnu na Ah, maa tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ min na ah o bɛɛ filɛ n'a fɔra dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn tiɲɛ don ah fɛn min ye fana a sɔnna wilaya min na ah o fana ɲinini k'o dɔn o fana lɔnbagaw bɛ yen nka o de la n'i ko i bɛ Cheikh Umar fɔ i bɛ don ninnu bɛɛ kɔnɔ nka an b'a ɲini mhm. k'a kɛ an b'a fɔ min ma musalsal épisode dɔw ye minnu n'an bɛ se ka kalan sɔrɔ u la parce que kuranɛ kɔnɔ ala yɛrɛ ye baara kɛ n'o de ye nabi ɲuman dɔw bɛ yen ala y'u ka bonyaw fɔ mais a m'u ka biografi fɔ a ye dɔw ka biografi de fɔ a m'olu ka bonyaw fɔ karamaw fɔ isa alayhi wa nabiyina wa alayhi salam a ye isa ka karamaw dɔrɔn de fɔ non isa ka biografi tɛ kuranɛ kɔnɔ a mɔna tan de a welela tan non o t'a la bonya minnu dira a ma an ye nin bonya di isa ma an ye nin kɛ isa ye a bangena don min a kumana donc ala bɛ olu de ɲɛfɔ a bɛ su lawuli a bɛ banabagatɔ furakɛ donc ala b'a fɔ wa iz allamtuka donc n ye nin k'i ye n ye nin k'i ye ala b'o de ɲɛfɔ mais isa yɛrɛ tɛmɛna sira min fɛ a m'o lakali yusuf a y'o ta ɲɛfɔ mais o ka bonya tɛ o ka o ka biographie a bɛ k'o de ɲɛfɔ depuis o sigora min na mhm. sigo kɔfɛ sigo résultat bɛna kɛ min ye o dɔrɔn de ye sura in bɛɛ ye mais o biographie de lakalila a filila kɔlɔn kɔnɔ a feerela k'a kɛ jɔn ye a taara kalon dara a kan a bilala kaso la a bɔra a kɛra masacɛ ye donc nin min filɛ ale ka biographie de bɛ ka fɔ mais ala ye bonya min kɛ yusufu ye ka sabari min d'a ma ka lɔyɔrɔ min d'a ma ka martaba min d'a ma yusufu b'o dɔn a yɛrɛ la mun na a b'a dɔn parce que fa ɲa fiyɛnen a ye kɔrɔkɛw ye ɲɔgɔn ye a k'u ma ko idhabu bi kamisi haza ne ka guloki min filɛ a ye taa ni nin ye fa alquhu ala wajhi abi yati basiran komi a ɲa fiyɛnen don a ye n ka guloki fili a ɲa kan dɔrɔn a ɲa bɛ yɛlɛ ale b'a dɔn ala ye min kɛ ale la hali n'o ma fɔ anw ye ala ye jɔyɔrɔ dɔ d'a ma a ma fɔ kuranɛ yɔrɔ si ko yusuf de bana furakɛ la a fɔra ko isa de bɛ bana furakɛ nka a fa ka ɲɛyɛlɛli ale b'a dɔn k'o bɛ bɔ nin de ye tilali ye walijuw la nin bɛɛ i b'o sɔrɔ sɛku umar la radiyallahu taala n'i ko i bɛ baro kɛ kelen o kelen na nin na o ye su dama dama de ye mais a b'a wasa sɛku umar ala y'a bonya a ye lasili ɲuman d'a ma parce que fɛn dɔ bɛ yen wajibi tɛ ala kan ko muso ɲuman a den bɛɛ ka ɲa ah, o ti wajibi o mɔgɔ caman b'o faamu la ko muso ɲuman den tɛ tiɲa tiɲɛ tɛ dɛ wajibi tɛ ala kan muso jugu den a bɛɛ ka juguya ayi o de la ala a y'a fɔ an ye de yukhrijul hayya min al mayyiti wa yukhrijul mayyita min al hayyi a k'a bɛ maa ɲɛnama bɔ maalankolon na a bɛ maalankolon bɔ maa ɲɛnama la mais musow ka ɲa o ye wajibi ye u kan u ni ala cɛ wa amma ala ka den ɲuman d'u ma o tɛ wajibi ye ala kan dɛ wajibi tɛ ala kan mɔgɔ ka nin faamu sufiya la donc o de la sufi dɔw bɛ yen a ye minnu lasili ɲuman d'u ma ka tila k'u yɛrɛ ɲa kɔri dɔw bɛ yen nɔ o lasiliw man ɲi nka a m'u bali ka ɲa i m'a ye kuranɛ kɔnɔ n'a bɔra nabi ɲuman dama dama la nabi ɲuman tɔw faw ma fɔ
a bɛɛ fa ma fɔ minnu fɔra kuranɛ kɔnɔ ni ibrahima yɛrɛ ka buguda tɛ suleman na dawuda tɔw si faw ma fɔ musa fa tɔgɔ tɛ kurana kɔnɔ idirisa fa tɔgɔ tɛ kurana kɔnɔ nuhu fa tɔgɔ tɛ kurana kɔnɔ shuaibu fa tɔgɔ tɛ kurana kɔnɔ ibrahima yɛrɛ fa tɔgɔ tɛ kurana kɔnɔ a ka lamɔfa de tɔgɔ bɛ yen mais a wolofa tɔgɔ tɛ yen azara y'a ka lamɔ fa de a wolo fa tɛ azara ye ayi donc ala ye sɛk umaru sɔn a ye lasili ɲuman d'a ma
bɔrɔ ɲana hmm.
o sɔnni dɔ de a ba tɔgɔ adama ayise nka adama ayise in a bɛ caman kɔnɔ ko ayi adama o ba de tɔgɔ ayise ayi ayise o dɔgɔmuso de ye adama ye kɔrɔ ni dɔgɔ de don nin yɔrɔ lamɛn kosɛbɛ hali an ka mɔgɔ caman bɛ erreur la nin na i bɛ baara caman mɛn ko hali san ye sɛk umari ba gosi o t'a woloba ye kosɛbɛ a taara golo ta ka na a sɔrɔ fa donna a jɔra san kɔrɔ o tɛ a woloba yɛrɛ ye o ye ayise de ye ayise ye kabakoba dama dama kɛ n tɛ se ka n da don a bɛɛ la mais pour k'a lasurunya ayise de fɔlɔ furula sɛk umari fa ma a tɔgɔ sayid a furula ma ka waati jan kɛ a ma den sɔrɔ sayidu nana sinamuso wɛrɛ ta olu bɛ ka denw sɔrɔ ayise fatura u ye adama bila ayise nɔ la a kɔrɔmuso ka so kɔnɔ o adama min nana kɔrɔmuso ka so kɔnɔ o de ye sɛk umari bange a fɔra ko ayise ye sɛgɛn min kɛ a jaabi dira adama ma u ko kɔ da adama ayise y'a faamu ayise ye baara minnu kɛ n'an k'an b'o dɔrɔn fɔ jeli an bɛ bi sin na bɛɛ k'o la mais n bɛ kelen dɔrɔn f'i ye min ka bon ayise ni sayidu u baw ye fa filamadenw de ye mais u faw fan fɛ u tɛ kelen ye nin ye camlaka ye nin ye talilaka ye nka an b'a fɔ fulakan na ko remirabɛ ba filadenw olu de furula ɲɔgɔn ma a b'i k'u ye sinji in sɔrɔ ba yanfan de fɛ mais ala y'a kɛ a furulen balimakɛ in ma waati jan a ma den sɔrɔ mais a ni cɛ ka di cɛ y'a bonya a ye cɛ bonya bon balimaw nana sigi k'a fɔ cɛ i tɛ se ka to tan i filanw bɛɛ bɛ ka bange e sayidu fɛɛrɛ k'i ka muso wɛrɛ ta a ma gɛlɛya a n'a deli a ma kuma nka ala y'a kɛ don min a sɔnna balimaw ye furu kan ka siri don min dɛ a bɛ bɔ a bɛ taa lagansara seli a ye ayise wele k'a fɔ ko n balimaw kɔni y'a laɲini ko furu bɛ siri bi u b'a fɛ muso ka don bi a y'a sɔrɔ bugu fila de b'u ka du kɔnɔ buguso fila u bɛ si kelen kɔnɔ u ka baw bɛ si kelen kɔnɔ hmm. a ko ayise ma ko kuma ko komi baw bɛ si yɔrɔ min yanni samiya ka don an bɛ baw bila kɛnɛ ma i bɛ yen labɛn mhm. i dɔgɔmuso bɛ na a bɛ don yen sayidu taara misiri la lagansara a tora yen fo fitiri a ma na fo sagafo a nana yanni minnu ni kɔɲɔmuso bɛ na a taara k'a bɛ taa baw kun bɛ so min kɔnɔ a b'a filɛ ni ayise y'a labɛn a y'a kun ladon a y'a sɔrɔ ayise bɛ yen a ko e k'i ma tila wa a ko ayi ko n tilala a ye fitina minɛ a ɲɛ b'a la ayise ka lit min kun bɛ yan fɛ a n'a ka minɛnw a y'a bɛɛ yɛlɛma yan a ko sayidu ma a ko nin baw ka so de kasa b'a la i ka kɔɲɔmuso mana don yan a cɛ man ɲi komi nin so dɔ in de ka ɲi a to i ka kɔɲɔmuso ladon yen ne bɛ si yan a ye nin kɛ a ye nin de kɛ ka cɛ kun nin de y'ayise ka acte fɔlɔ ye o de la ni ko n bɛ ayise ka kumaw fɔ u ye an bɛ an bɛ se u ba yan a ɲɔgɔn sɔrɔ ka gɛlɛn dɛ ah, nin sɔrɔ man di an ka bi tile yɛrɛ la awa nin de ayise ka ah, acte fɔlɔ ye min ye sayidu marqué o de kama ayise fatura a dɛsɛra ka ɲin'a kɔ fo ka ayise balima dɔ bil'a ka so kɔnɔ o de la adama nana bila so kɔnɔ aw bɛ golo min ko mɛn ayise de ye nin bɛɛ kɛ nka ale ma den sɔrɔ aa nin y'an siɲɛ fɔlɔ ye ka nin mɛn bi kosɛbɛ voilà donc a dɔgɔmuso n'ale adama Ahan. o de ye sɛku umar bange Ah, ah. Ah, o ko ko kuma ko ayise ka sɛgɛn ma kɛ fu ye ko ala ye sɛgɛn jaabi kɛ sɛku umar futiyu radiyalahu taala donc voilà lasili Mhm. a nɔ ka bon hadamaden na Kosɛbɛ. donc o de la Cheikh Umar fana mɔgɔw caman mana a ɲininka n'a b'a ba fɔ a b'a fɔ ko ale ye Adama Ayise den de ye a ma a wasa don dɔrɔn k'a fɔ ale ye Adama Cam den de ye a b'a fɔ ko Adama Ayise parce que a b'a dɔn Ayise ye sɛgɛn min kɛ o récompensera Ala fɛ ni Adama ka nin den sɔrɔ de donc pour kuma fɔlɔ la a bangena alhamdulila a ye kalan kun fɔlɔw kɛ Halwar kɛrɛfɛlaw yɛrɛ la hmm. Halwar ye Futa Tɔɔrɔ de ye donc a ye kalan kun fɔlɔw kɛ hmm. a n'a kɔrɔw tun bɛ yen nɔ hmm. a ye kalan kɛ dugu minnu na Wasataakɛ b'a la dugu dɔ bɛ yen ko Salde Tɛbugut dugu dɔ bɛ yen ko Pire donc a ye ninnu kɛ ka ban a ye ba tigɛ ka taa Mauritanie sinon a ye ninnu bɛɛ kɛ Futa kɔnɔna de la a taara Mauritanie a ye kalanw kɛ alhamdulila comme n b'a fɛ sera dɔrɔn an ka fitini de nɔbɔ o la c'est an caman b'a mɛn a bɛ kɛ k'a fɔ ko waliju Cheikh Umar n'a ka lɔnni n'a ka fɛn bɛɛ nana tiɲɛ don nka a tɛmɛna karamɔgɔw tɛgɛ kɔnɔ wa a ye kalan kɛ a ye kalandenya kɛ a ye baaraw kɛ karamɔgɔw ye kalanden tɛ se ka minnu kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o kɛlen a ye baaraw kɛ kalanden tɔ tɛ se ka minnu kɛ karamɔgɔ ye donc n m'a fɔ walijuw t'a sɔrɔ n m'a fɔ Cheikh Umar m'a sɔrɔ mais o de la n k'i ma ko Cheikh Umar fɔ ka nɔgɔn a fɔ ka gɛlɛn Cheikh Umar ye kalan kɛ yɛrɛ de kosɛbɛ n ye nin dugu minnu f'i ye a ye kalan kɛ ninnu bɛɛ la Fanaye Jeri fana b'a la a ye kalan kɛ yɔrɔ minnu na nka a labanna yɔrɔ min yan'a ka ba tigɛ ka don Mauritanie o kɛra Pire kɔnɔna de ye a dugu tɔgɔ Pire ani Tivaouane 11 kilomètres a bɛ Sénégal fɛ a labanna yen de a tun bɛ kalan kɛ yɔrɔ min o yɔrɔ bɛ yen halisa n'a kun y'a ka walan sɛbɛn a bɛ bɔ dugu kɔnɔ ka t'i sigi yiriju min kɔrɔ a bɛ walan kalan walasa a ka durusi joona parce que n'a tora tɔw cɛ la baro ni kumaw bɛ tardeli min kɛ a hinɛ tun ka bon o ma o temps tun t'a bolo ale kun y'a faamu joona ko diɲɛ kɔnɔ maa kan'i ka temps pɛridi nafa tɛ fɛn min na donc a ye ba tigɛ a donna surakaw cɛ la o don u b'a fɔ ko Hawd o y'a sɔrɔ shinkid bɛ yen hawudu bɛ yen an b'a fɔ hawudu dɔ ma ko sahel ah. a bɛ ko saheli saheli ye hawudu de ye o don karamɔgɔba minnu tun bɛ yen mhm. o waati la sheikh umar yaalala k'u bɛɛ ye ni min bɛ min bolo a y'a bɛɛ kalan alihamudulila a bɛ tila kalan na tuma min mhm. a seginna a y'a sɔrɔ fa dɛsɛra kɔrɔw de bɛ lutigiya la hmm. ni ni kalan nana du kɔnɔ kalan min ɲɔgɔn tɛ du kɔnɔ ah, a bɛ caya i ni kalankɛlaw cɛ bon et puis fana haliwari hmm. camlakaw de tun ye haliwari alimamiw ye hmm. talosiw tun tɛ alimamiw ye o don olu de ye haliwari diinɛtigiw ye olu de y'a dugutigiw ye maintenant sisan sɛkumari nana a bɛnkɛw don parce que a ba bɔr'u la mais ani lɔnni dɔ nana min ɲɔgɔn t'u la ni dunan gansan don i n'o mana na dugu kɔnɔ o ka ca k'i kɛlɛ k'i labɔ mais déjà fanga bɛ ale la a bɛnlakaw bɛ yen maintenant o t'a bali keleya wulila kini ni numan bɛɛ fɛ a nɔfɛ o de la a yɛrɛ ma sɔn hali a ka ɲɛnamaya la ka min sɛbɛnni kuma n'a kun fɔ kun jumɛn na a bɛ bɔ haliwari don min a bɔra cogo di ah, a m'o sɛbɛn a yɛrɛ y'a ka a yɛrɛ sɛkumari yɛrɛ y'a ka tariku sɛbɛn o de ye sɛkumari ka ko diya o mɔgɔw kɔni kumana mɔgɔw ye fɛn caman fɔ mais a yɛrɛ min sɛbɛn o bɛ yen o lɔnnen don ah, très bien
mm-hmm.
ala y'a kɛ gɛlɛya dɔ tun bɛ futa a waati gɛlɛya in mɔgɔ fɔlɔ minnu k'u bɛ gɛlɛya in kɛlɛ o tɔgɔ cɛrɔ sulemani yɔrɔ bal elimani abdul kadiri kan koli tɛngɛrɛla u ka ca u mɔgɔ tan dama dama don ninnu ye sheikh umar fa kɔrɔkɛ génération de ye a fa bɛ k'u dɔgɔnin fitininw de ye kalan bɛ futa kabiri kɔrɔlen mais kalan tun tiɲɛna mun tun ye kalan tiɲa parce que futaka fɛn fɛn tun kalanna u karamɔgɔw tun ye surakaw ye donc suraka minnu kun y'u kalan u denw ma kalan mais u bɛ wuli san o san mhm. ka taa yaala u faw ka kalandenw hadaya mina la bon i n'a fɔ problème kelen ɲɛsinnen b'an yɛrɛ ka jamana la parce que an yɛrɛ ka jamana la bi karamɔgɔba ninnu si denw tɛ ka kalan ba il faut que fɛn dɔ don n'an bɛ maa ɲuman ko fɔ on se dit maa ɲumanw bɛɛ y'u denw bila u ka sira kan de u caman y'u denw bɔ u yɛrɛ la k'u fili wula kɔnɔ k'u d'u ka kalandenw ma kosɛbɛ ka taa kalan yen non ka taa sɛgɛn kɛ parce que ne filɛ fɛn min na n m'a sɔrɔ n fa la dɛ ayi k'a fɔ karamɔgɔ b'a fɔ dɔrɔn n ye n ka fɛn bɛɛ sɔrɔ n fa la n ma sɛgɛn jamais n'a kɛra a tɛ ɲa ayi ala ma ko in ala ma ko in bila o kan o dɔ bɛ taa sɛgɛn dɔ ye de ala b'a di k'a fɔ n y'a sɔrɔ an ka so a kan'i bali ka taa ɲini parce que ala ta in tɛ denko ye a ko de lam yalid wa lam yulad o de la an bɛ ala fo karamɔgɔbaw caman ye lakaranni kɛ dɛ maa ma b'i den fɛ i b'a yira a la i b'a lakaran a lakaranni tɛ dɔ wɛrɛ ye a bɔ i kɛrɛfɛ hali i yɛrɛ ka kalanden min b'a bonya ko sabula k'e den don kan'a d'o ma ayi n'o dɔrɔn a bɛ bɔ i denya la yɔrɔ in kan ka fɔ maaw ye han non o de ye gɛlɛya nati o donc o la surakadenw tun bɛ wuli u bɛ taa don futa u bɛ na dugu kɔnɔ bon he karisa e denmuso an y'o mina hadaye la karisa i bɛ misi nati oui o de bɛ yen karamɔgɔ denw bɛ taa mɔgɔw bara dɔrɔn ka taa wariw fara ɲɔgɔn kan ka taa donc diinɛ nana tiɲɛ futa sariya bɛ ka ɲagami a tɛ lɔn de sabula kalan ma kɛ wala kalan tɛ ka kɛ mɔgɔw bolo ko minnu kalannen don k'u b'u ɲininka lɔnni t'u la bon sariya dun tɛ hakilina kuma ye donc o de la i karamɔgɔ den mhm. a bonya mhm. a fa ka bonyali la mais n'a sera diinɛ yɔrɔ ma kana tugu a kɔ dɛ n'a tɛ diinɛ lɔn dɔrɔn a bil'i kɔfɛ o kɛlen an b'o an b'o kangari da k'o di sufi kalanden bɛɛ ma i karamɔgɔ den mana kalan fo n'a kɛra a fa ɲɔgɔn ye to a kɔ nka n'a banna kalan ma a y'a fa ka dorokiw ta k'a don ni hadiya b'i bolo a d'a ma nka n'a ko a bɛ diinɛ fɔ i ye a fɔ un o t'i fa ta ye i fa fa ta tɛ i fa y'a kalan a sera n yɛrɛ y'a kalan sera i bɛ ala sɔrɔ tan de mais dɔrɔn karisaw non sirifu don u mana min kɛ kalon don dɛ layidu tɛ mɔgɔ si ni ala cɛ o la n bɛ nin kuma in fɔ k'a da cheikh tidiane ka kuma kan cheikh tidiane radiyallahu ta'ala anhu a fana y'a fɔ k'a da a mɔkɛ kɔrɔba ka kuma kan n'o de ali zeynal abidina ye hijira kɔfɛ

wa khalaqa an-nara liman asahu walau kana hurran qurashiyan a ko a ye bɔ yen n ka n ka tawafu kɛ aw bɛ kulela mun na ne ma fili n yɛrɛ ma ala ye alijanna da mɔgɔ mɔgɔ y'a bato hali ni jɔnbiri jɔn da a b'a don alijanna kɔnɔ a y'a ka jahanama da n'i banna k'a bato hali n'i ye kurasi golo bilen a bɛ don tasuma kɔnɔ a ye nin kɛ k'u jaabi a ye nin kɛ k'u jaabi o kuma karamɔgɔdenya ka di kalan de la o la Seku Umaru ka kuma dɔ bɛ jire ye a ko ni maa ɲumandenya ka di mhm. ko maa ɲumanya ka d'a ye
maa ɲuman ka di ka tɛmɛ a denya kan maa ɲuman ka di maa ɲumandenya ye mm. a ko a ko a ko ka kɛ maa ɲumanden ye a ko n'o kɛni ka di ko maa ɲumanya ka d'a ye kɛ maa ɲuman ye n denya ye a banna donc an bɛ o cɛ olu cɛ tan mhm. ani kɔ mhm. olu de bɔlen kalan na u ɲɛ b'a la futa diinɛ bɛna tiɲa mhm. o y'a sɔrɔ a don min fana tun ye surakaw ka ɲɛmɔgɔ ye a tɔgɔ mudo hɔrɔma hmm. a tun bɛ bɔ latrus latrus ye sahara de ye k'a ta nuwazibu kɔfɛ ka o babolo in bɛɛ minɛ fo ka don futa kɔnɔ olu de y'a bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye a k'u ma ko sisan a ye ci bil'u ma ko mɔgɔ tan ni kɔ dama don Seku Umaru fa b'a la mais ale de était le benjamin awɔ ko an ka fɛɛrɛ kɛ an ka futa diinɛ dɔ kuraya u ye kuma fɔ tuma min f'u bɛnn'a kan bon tariku kuma ka jan mais kumaw de bɛ bɔ ni ɲɔgɔn ye Seku Umaru ka n bɛ fɛ ka Seku Umaru ka objectif la taayɔrɔ de fɔ parce que an caman bɛ ka Seku Umaru kɛ guerrier ye mais a ka ko taara yɔrɔ min u t'a lɔn an caman t'a dɔn Seku Umaru ta taara yɔrɔ min Seku Umaru nana diinɛ refonder de a ma na jihadi kura kɛ ko kafiri tuubi non a nana refondation min kɛ dɛ a y'a sɔrɔ dɔw de y'a daminɛ dɔw de y'a daminɛ ala y'a kɛ u mɔgɔ tan ni kɔ nin u kumalen ka ban u ko sisan an ka taa Dieu merci an filɛ haran kalo min na ko ni haran jɔra karamɔgɔ Cɛrɔ Sulemani Yɔrɔ Bal ni a ye Ala tɔgɔ dɔ di u bɛɛ ko kaluwa kɛ tile saba fɔlɔ la ni bɛɛ ye min ye i bɛ n'a f'a ye comme ça an b'an kɛ mudo hɔrɔma kan an b'a kɛlɛ an bɛ futa hɔrɔnya ka bɔ nin jɔnya juru in na donc ka kuma nɔgɔya u bɛɛ nalen tuma ka kuma f'a ye a k'u ma k'a y'a faamu siko ninnu na k'a kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye a ko an bɛna mudo hɔrɔma kɛlɛ mais walasa an ka se a la fo an ka ɲɛmɔgɔ tan o ka fatu kɛlɛ in na a ko mais ɲɛmɔgɔ tan minnu bɛna fatu k'u bɛɛ de kan ka u yɛrɛ di volontairement k'a fɔ ne jɛra n'a ye ne ni ka kɛ ka nin diinɛ in kunmabɔ kabako ye mun ye a kɛra haran kalo min na Seyidina Huseni kɛra ka diinɛ kunmabɔ o de la donc ala y'a kɛ mɔgɔ fɔlɔ min bɔra volontairement o ye elemani abdulkadiri kan de ye hmm. a mɔdenw bɛ yan halisa hmm. alhamdulillah ale bɔra cɛrno selemani yɔrɔ bali k'a ma ko ala kira ko n ma sallallahu alaihi wasallam ko mɔgɔ fɔlɔ min b'a yɛrɛ di hmm. k'o de bɛna kisi o bɛ kɛ futa alimami ye ne kɔfɛ k'a to e de kumana e de ye futa alimami ye ala y'a kɛ kɛlɛ kɛra ale de kisira ale de ye futa alimami fɔlɔ ye ni tubabu k'a ma ko l'empire du toro donc kɛlɛ in yɛrɛ ɲɛfɔli kisa ka jan mais an bɛ continuer quoi c'est que n bɛ fɛ ka don yɔrɔ min k'a dɔn Cheikh Umar ko daminɛra min na o Elimane Abdul Kadiri kan ni ale de sigira mais a sigira dugu min na dugu tɔgɔ Kɔbilo yen t'a yɛrɛ ka dugu ye a kun bɛ futa diinɛ bɛɛ coiffer mais y'a lɔn jamana mana kɛ cogo cogo mm. maa dɔw bɛ k'a la ala ka yafa an ma minnu b'a ɲini u ŋaniyaw man ɲi donc olu dɔw ɲɛ b'a la elimani abdul kadiri bɛ ka futa diinɛ kɛ cogo min a kun ma bɛn olu ma u ye janfa dɔw dilan dilan duguma hmm? abdulkadiri bɔra janfa in kalama a sɔrɔla ka ladilikan di a ko n b'a lɔn nin ko in ne kɔfɛ mankan bɛna k'a la a bɛna kɛ a ye maa dɔw tɔgɔ sɛbɛn a bɛ maa mugan ni kɔ bɔ a ko nka n'o don to yen aw bɛ se ka ninnu dɔw ɲini k'a kalifa u ma minnu bɛ se ka kɛ kotigi ye o don y'a sɔrɔ Cheikh Umar fa tɛ haliwari dɛ a bɛ dugu min a tɔgɔ ko gɛdɛ village pɔdɔri kɛrɛfɛ a tɔgɔ de ko taalo eh, hali ko taalo gɛdɛ haliwari parce que gɛdɛ de fɔlɔ yanni ah, gɛdɛ de don gɛdɛ de don dugu de tɔgɔ de gɛdɛ dugu ni pɔdɔri man jan donc o lisi min bɔra talosiw ɲa b'a la nin tɔgɔ b'a la denmisɛnnin don ah. u y'a laboli ka b'u ka dugu kɔnɔ ka taa haliwari donc Cheikh Umaru wolola nin de kɔnɔ très bien donc objectif mun tun bɛ masaw la ni mɔgɔw siranna fo n ka objectif yɔrɔ clé donc Cheikh Umaru ye welekan da futa sisan kɔni ale kalanna a tilala mais a bɛ fɛ masaw ni mɔkɛw ye refondation min kɛ o kana segin kura ye diinɛ in k'a rɔ sɛnsɛn yadalenya ni nidungo ani kalon an k'o bɔ a la an ka bɛɛ kɛ min sɛbɛnnen don sariya la baara ka kɛ n'o ye donc dugu minnu bɛ futa a dugu kuma ka ca kosɛbɛ dugu dɔw y'a kunbɛn u y'u denw d'a ma dugu dɔw nana u y'u den o y'a janfa u banna nka a dugu dɔw bɛ yen n bɛ kelen fɔ a la sinon hali o dugu ninnu dɔrɔn tagama fana y'a dama baro de ye o dugu ninnu ta dama baro de don k'a ta njum njum n'i bɔra yen n'i bɛ na Cheikh Umar nana sira min fɛ i bɛ na Yaarɛ Lao ka bɔ yen ka na u b'a fɔ madina tɔɔrɔbɛ i bɛ na madina njacibɛ golere nbumba pɛtɛ galoya n bɛ se ka ninnu tɔ dugu bi naani ni kɔ n bɛ se ka bɛɛ tɔgɔ f'i ye sa a tɛmɛna fɛ cogo min fo ka na se bakeli a dugu ninnu bɛɛ fɛ a n'u kumana a sera dugu dɔ la o dugumɔgɔ ninnu u kumana ka bɛn depuis a ma na u bɛ u bɛɛ lajɛra de u tɛ sɔn u denw ka taa a nɔfɛ kalan a k'u denw kalan Cheikh Umar ko dɔrɔn ninnu tun ye kɛlɛ de kɛ mais ne bɛ min nɔfɛ aw bɛɛ k'aw ka dencɛw di n ma n k'u kalan ni mɔgɔ kalanna dɔrɔn a bɛ kalon kɛlɛ a yɛrɛ ye o kunfinya de bɛ mɔgɔ latugu kalon kɔ Cheikh Umar ka laɲini ye lakaranni de ye a don jihadi tɛ dɛ a ye denw dɔrɔn de cɛmanw ɲini ka d'a ma a b'u kalan la ani kalan min nana a kana da kelen ma a k'a di futa kan bɛ o dugumɔgɔ ninnu u taar'u ka ɲɔgɔnye kɛ ba kɔnɔ parce que o bada de la lutigi bɛɛ y'a ka kulun ta u dama taara ɲɔgɔn sɔrɔ ba cɛmancɛ la hmm? parce que Cheikh Umar mana se yɔrɔ o yɔrɔ hmm. a b'aw ka kibaruya fɔ u ye donc u y'a faamu k'a bɛ tɛrɛ azan sɛkɛrɛw de b'a bolo u bɛ dugu bɛɛ kuma f'a ye olu taar'u ta kɛ ba kɔnɔ u selen ba cɛmancɛ la u ka ɲɛmɔgɔ y'i kanto ko bɛɛ nana ko ya ko fulakan na hmm. ko ɲɔɔrɛ weli ko ye dɛyɛrɛ hmm? ko makumali ka di basigi de kɔnɔ a y'o fɔ kuma min fulakan na hmm. u sɔrɔla k'u ka kuma kɛ f'u tilala u nana dugu kɔnɔ su kɔnɔ a y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛɛ dara Cheikh Umar donna dugu kɔnɔ o su tɔ de la fajiri salila misiri la Cheikh Umar ko k'a mago bɛ dugu cɛkɔrɔbaw la u ye ci bila dugutigi bara bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ Cheikh Umar wulila k'i jɔ yann'a ka kuma damina a ko woni goonga ɲɔɔrɛ weli ko ye dɛyɛrɛ u bɛɛ ye ɲɔgɔn mafilɛ u ye mun fɔ ba cɛmancɛ la a seginna o kan a seginna o kan dɔrɔn bɛɛ ye ɲɔgɔn filɛ e de y'a fɔ e de y'a fɔ a ko aw kana ɲɔgɔn jalaki hmm? a ko aw bɛ ɲɔgɔnye kɛ tuma min bɛ yen o sɛku umar tɛ yen i bɛ fɛn bɛɛ fɔ an ye f'i tun bɛ yen a ko kulun si ma mɔgɔ fila ta kulun bɛɛ taara kelen kelen de ye a ko tiɲɛ don aw ka kulun bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ba camancɛ la ko mais aw aw jɔra cogo di o ko ko awɔ k'an sera jiri gunguru dɔ tun bɛ ji camancɛ la k'an bɛɛ y'an ka kulunw siri o de la a ko ne yɛrɛ tun ye jiri gunguru in ye Alahu akibaru. Taal Gɛdɛ Haliwar. Ɛɛ Sɛki Umaru, kabako mɔgɔ tun don. A ko nka o tɛ baasi ye, a ko kari e kumatɔ, kelen o kelen ye kuma min fɔ, a seginna a bɛɛ kan fo k'a ban. A ma si ka kuma don si ka kuma la. Aa dugutigi y'i kanto ko ni mɔgɔ kɛmɛ bɛ sɔn mɔgɔ ye. Maa ka kan ka sɔn min ma. Ɔnhɔn, ko ko maa b'a den di e ma. Sɛku Umaru ye nin de kɛ ka futakaw fara ɲɔgɔn kan mais a nana kalanyɔrɔ sigi dingira o bɛ Gine bi jeni sinon futa ma lakarani kɛ o lakarani kɛ a ma sigi haliwari a ma sigi gɛdɛ a nana dingira yen de a sigira yen maintenant kalanden fɔlɔ minnu ni olu bɔra kalan na muhamadu ali ninnu mhm. bɔkari hamati mhm. elimani sirew mhm. olu bɔlen bɛɛ tora ka kabakoya a ah, jaga nin ɲɔgɔn lɔnni bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ an ma taa rɛwɔ u b'a fɔ rɛwɔ o ye surakaw bara ye voilà donc kalanyɔrɔ kɔmaselen ka bonya a y'a sɔrɔ sheikh umar taara ka hiji fɔlɔ kɛ kalanden fɔlɔw bɛ tila kuma min a taara ka hiji fɔlɔ kɛ ka segin ka na a y'a sɔrɔ kalanden kɔrɔbaw kalanyɔrɔ kalifara olu ma yan'a ka taa o la sheikh abdulkarim nakili a y'a sɔrɔ o fana ye mɔgɔ ye a voyagera kosɛbɛ o ni sheikh mawlud fal ye ɲɔgɔn ye hawudu la o ni tijaniya nana sheikh umar ye tijaniya ta o de bolo o de kɛra minɛko fɔlɔ ye sɛku abudul karim nakili jamu jalo hmm. a y'o denmuso furu ko ayisatu olu de den ye hamidu ani mahi sɛku umari donc a tagalen hiji la a ni sɛku abudul ghali ye ɲɔgɔn ye yen a y'a sɔrɔ u ye ɲɔgɔn ye maka de hmm. hiji kɔnɔ hiji banna u taara ɲɔgɔn fɛ madina sɛku umari ye taribiya k'a bolo san saba a bɛ kalandenya la a ka nin dɔnni bɛɛ sɔrɔlen kɔfɛ a tilala ka taa san saba san saba kalandenya abdul ghali bolo kabako ye min ye san san filanan na gɛlɛya kɛra madina a tɛ hali dabalo sɔrɔli tun bɛ gɛlɛya mɔgɔw ma sheikh umaru ye yamaruya ɲini karamɔgɔ fɛ k'a bɛ fɛ ka taa sen na yaala dɔɔnin ka na sa moriya ɲalo a bɔra madina dɔw ko tile wɔɔrɔ dɔw ko tile wolonwula dɔw ko a ma tɛmɛ lɔgɔkun kan riwaya dɔw ko tile tan mais a kɔnɔna kɛ na a ni sanu kilo kɛmɛ saba de nana a ye min sɔrɔ moriya sira fɛ
kɛmɛ saba a ni min nana ka na di karamɔgɔ ma hmm? dɔw ko a yamani masakɛ bɔn caman kɛ ni makini bɔra tile tan kɔnɔna la moriya la a n'o de nana mais n'a donna madina ka ban ayi n'a ka lazim n'a ka wazifa tɛ foyi tɛ karamɔgɔ ka baara dɔrɔn hmm. karamɔgɔ ka ci dɔrɔn radiyallahu taala donc o kɔnɔna na a taatɔ maka au moins mɔgɔ caman t'o fana dɔn a mɛnna sira la mais a mɛn kun tɛ dɔwɛrɛ ye a ye kalan dɔw de kɛ yan'a ka se yen a ye kalan kɛ khartum a ye kalan kɛ omdurman a ye kalan kɛ egypte a ye kalan kɛ bethlehem a ye kalan kɛ jerusalem ka sɔrɔ ka taa jordanie ka don maka a ye kalan kɛ ninnu bɛɛ la mais ni ala jɔn dɔ ye o bɛ kabakoba dɔ lakal'a ka sɛbɛnni na o ko ko baitel magdis k'a bɛ se yen don min a y'a sɔrɔ farafin man ca o yɔrɔ ninnu na donc olu kun tɛ farafin filɛ ni bonya filɛli ye quoi u b'i filɛ fɛn fila fɔlɔ kunfinya filanan fantanya sheikh umaru bɛ se tuma min a y'a sɔrɔ alihamudulila egypte a ye moriya kɛ egypte faamakɛ ye o kisa dɔnnen don voilà sa a bɛ don egypte don min a n'o dɔnnikɛlaw ye ɲɔgɔn sama kɛ a jiginna min kan a tɔgɔ de abudulahi al-maghribi a y'a sɔrɔ masakɛ den kirikirimasiyɛn de b'a la a bɛ bin masakɛ y'a mɛn ko mɔgɔ sɔrɔla min ye a da to egypte kalankɛlaw la ko ka taa wele ka na Aa kɛlen k'a da de to kalankɛlaw la. Awɔ a ni masakɛ ma ɲɔgɔn ye o. Parce que ale bɛ don Egypte debat in yɛrɛ kun ye min ye, unhun, a dontɔ Egypte, anhan, a kun sɛbɛnnen bɛ Egypte donda la de ko Alf Zeyak. Un! O kɔrɔ i ɲana 1000, mɔgɔ mɔgɔ mana na i ɲɔgɔn 1000 bɛ yan. O bɛ o bɛ sɔrɔ Egypte kɔnɔ yen. Egypte kɔnɔ yen. Ale dontɔ de y'o sɛbɛnnen ye, anhan, a taara sɛbɛn a ɲɛfɛ ko Illa Umara. ee ko fana kɛra ale ye wala ko fana kɛra umaru ye ko umaru ba kelen tɛ yɔrɔ la yɛrɛ yira tɛ dɛ lakalani don a b'a fɛ k'u lakalan de sinɔn maa tɛ ko min b'a yɛrɛ yira parce que hali don min dɔnnikɛla ninnu b'a invité k'a ka na a jatigikɛ abudulayi magaribi i bɛ sɛki umaru ka foto min ye n'a denmisɛnninya don u ka marɔk burumusi kufilama in o y'o d'a ma o don sinɔn a ma deli ka doroki ɲuman don a tɛ pari Hmm? o de k'a ma k'i bɛna taa nin ɲɔgɔn sigi la ko fini wɛrɛ t'i bolo a ko yɛ k'a o taara o labɔ jalabiya in nabɔ k'a d'a ma k'a k'a don a parela lon kelen min a kɛra o de ye olu ka masiri tun tɛ fini ye anw de bɛ fini don mɔgɔw k'a filɛ sinɔn olu ka masiri olu ka sira t'o la a y'o don o lon de a taara a ni dɔnnikɛlaw sigira o deba in fana ye ka kuma wɛrɛ sɛki umaru ka kuma ɲɛ de f'i ye sɛki umaru ko ne n'i ko i bɛ tɛmɛ a fɛ waati tɛ se ka k'a la a n'u ye deba kɛ ko minnu na o dɔrɔn an bɛ se ka ɛri fila k'u ɲɛfɔli la kabiri ilimu diraya la ilimu riwaya la fo ka taa don maarifa kɔnɔ a bɛ se ɛri fila ta o ban a n'u ye deba kɛ fɛn minnu na olu sɔnna u y'a dɔn nin ye min ye mɛ kuma daminɛ dɔrɔn n b'o f'i ye mhm. sɛki umaru nana a sɔrɔ sɛzi tan ni kelen de bɛ sigilen dɔnnikɛla ninnu bɛɛ bɛ sɛzi kan u mɔgɔ tan mhm. u ye sɛzi min bila a ko ayi a ko ale ka jamana la lɔnnikɛla de bɛ bila sɛzi kɔnɔ tɔw bɛ sigi duguma a komi aw bɛɛ dɔnnikɛlaw ye aw bɛɛ bɛ sɛzi kan Aw b'a to ne ka sigi duguma u ko n'a ka d'i ye cogo min a y'i sigi olu bɛɛ bɛ sɛziw kan u ko kalan fɔlɔ sɛki umaru k'an b'a daminɛ jumɛn na diraya wala riwaya sɛki umaru ko ni min y'aw diya kelen ko ko sisan ko an b'i ɲininka e bɛ se k'a fɔ n ye i ye jɔn ye a ko awɔ a ko ne bɛ se k'a fɔ n fa sayidu o fa antumani fo ka taa se cɛ tan ma ni mɔgɔ b'aw la min fana bɛ se k'a fa bɛɛ fɔ fo maa tan u ko bisimila ale y'a faw fɔ fo mɔgɔ tan cɛ tan min fana bɛ yen ala ka kelen kelen bɛɛ sera k'a yɛrɛ fa tɔgɔ fɔ fo mɔgɔ tan Ah, dɔnni tɛ tɛmɛ yɛrɛ Sɛki Umaru ko bɔn yan'an ka tɛmɛ yen n b'a ɲini aw fɛ aw mɔgɔ tan aw y'aw fa tan minnu fɔ n bɛ segin aw bɛɛ ta kan aw fana bɛ segin n ta kan u ko an ma deli ka min mɛn e ma deli a ko ne y'aw ta mɛn sisan de o ko bisimila ale a seginna u bɛɛ kelen kelen ka tan tan kan fo k'a ban u bɛɛ ko walayi tan don a ko bisimila e bɛ segin ne ta kan o ko k'ale tɛ se a ko bɔ jigi k'i sigi duguma a y'u bɛɛ lajigin tan de u y'u sigi duguma deba kɔntinera k'u to duguma sɛziw lankolon tora radiyallahu taala donc nin ye u ma don kuranɛ la u ma don hadisa la an ma taa sariya la fana n'u ye min ko la ah, Cheikh Omar tun ye kabakoba de walayi donc masakɛ y'o de mɛn mhm. a k'u ka na n'a ye a bara u taara n'a ye masakɛ fɛ mhm. masakɛ k'a ma ko n denmuso bɛ yan n y'a kelen de sɔrɔ mhm. a man kɛnɛ a furakɛla ka dɛsɛ n'i bɛ se k'an dɛmɛ n bɛ diɲɛ d'i ma i bɛ don lu kɔnɔ wala n'o man d'i ye n bɛ denmuso in nati i bɛ taa n'a y'i jatigila la radiyallahu taala ko masakɛ ma ko ayi ko ne tɛ don mm. wa i denmuso yɛrɛ tɛ na ko a ye hmm? papiye ni biki di n ma u y'a d'a ma papiye a y'a tigɛ cɛmancɛ la mm-hmm. ka cɛmancɛ in bɔ a la mm-hmm. papiye tun ka bon kosɛbɛ a tilala k'a kuru tugun ka tilancɛ wɛrɛ b'a la hakɛ fitinin min tora mm-hmm. a ye fɛn dɔ sɛbɛn a y'a kuru k'a ɲa a ko i bɛ nin kala i b'a kɛ den kunkolo la a k'a tɛ bin tugun masakɛ y'i kanto ko nin ɲɔgɔn caman kɛra n'a fusara tile fila saba a bɛ wuli a k'a bɛ waati joli kɛ a tɛ a bɛ a tɛ a tɛ se ka ɲa n'a ma wuli a la k'a tɛ tɛmɛ tile naani kan a ko n bɛna tile tan ni duuru kɛ a kelen kama n'a wulila o kɔnɔna la n ye min d'i ma a man ɲi Cheikh Omar sigira tile tan ni duuru mɛ kabini tile tan na denmuso yɛrɛ nana a fɔ fa ye a ko walahi fɛn min tun bɛ kɛ n na a ko n dalen kunun kɔnɔ dɔ de balala ka bɔ n disi la kɔnɔ in bɔtɔ k'a ko n ma ko lahara a tɛ segin n ma tugun tile tan ni duuru dafara ka ban masakɛ ye ci bila Cheikh Omar ma a nana a ko Cheikh Omar ma ko mun ka di i ye n k'a d'i ma a ko masakɛ ma ko ayi ko foyi man di n ye ko n b'a fɛ ka taa ala kira ziyara sallallahu alaihi wa sallam n dɛmɛ sira la n bɛ se cogo min a filɛ a ka hami ye min ye n'i ye ne wele bi ah. ah, i mana anw dɔ wele bi ko masakɛ ko mun ka d'i ye oh. ah, jire projet caman bɛ fɔ a lon dɛ a tɛ ɲininkali mun sen fila o bɛ ko de mais Cheikh Umar ko aa ne bɛ taa n ka ziyara de la n dɛmɛ n bɛ se cogo a ka himɛ ala kira ko la n'o a ɲɛbɔ la a ɲɛ tɛ foyi wɛrɛ la tugun a tɛ foyi la donc lɔnnikɛla ninnu bɛɛ ko aa Cheikh Umar ala tɔgɔ jumɛn don ala tɔgɔ jumɛn don a ko a ye taa k'u ka sɛbɛn d'aw ma ka na u ye sɛbɛn nati a ye sɛbɛn dayɛlɛ u y'a sɔrɔ fatiha de sɛbɛnnen b'a la bisimilahi rahmani rahim a ma tɛmɛ o kan u dabali banna u ko anw ye kuranɛ ji bɛɛ a ko ɛ ko fazaka a k'o ye aw ta de ye a ko aw ahan aw b'a bɔ yɔrɔ min ne b'a bɔ yɔrɔ min o de la u ka question ninnu na sariya la komi an ma question baro kɛ u y'a ɲininka sariya dɔw la don dɔ la a dɔw ma sariya u ye sariya daminɛ min na u y'a jɔ o de la ko Cheikh Umaru ma ko ni mɔgɔ min y'i to naamu la ka fɛlɛ bɔ k'a ka kiri ye mun ye ah, naamu talen kɔfɛ awɔ ka fɛlɛ bɔ sabu ka bagan faga ka bagan faga wala ka kisɛ ti fɛn na k'a ka kiri ye mun ye a ko a ye ɲininkali in jɛya a ko Cheikh Umaru ko k'a jɛya ka tɛmɛ nin kan a ko a k'aw m'a jɛya o question in kelen a ye question tan ni wɔɔrɔ bɔ a kɔnɔ a ko min ye naamu ta a ko a ye naamu ta hiji de la wala a ye naamu ta umra de la a ka farida hiji don wala nafila hiji don fila a ye fɛlɛbɔ in bon sɔgɔma wala a y'a bon su fɛ de donc a y'a fo tan ni wɔɔrɔ u y'a dɔn ko sariya kuma tɛ kɛ nin fɛ u bɛ fɛ ka min dɔn u y'a dɔn ko nin kɔni b'a dɔn o de la fo tan ni wɔɔrɔ dafalen laban a k'u ma ko ne ko aw bɛ fɛ n k'aw jaabi an ka lɔnni na wa wala n k'aw jaabi aw ka lɔnni na e ko Cheikh Umar ko aw ta ni an ta ko ye mun a ko kelen tɛ wa a ko aw ka dɔnni mm. aw b'a sɔrɔ su fila de ni ɲɔgɔn cɛ a ko anw dun b'a sɔrɔ ɲɛnama de fɛ min tɛ sa u ko juman a ko aw ka dɔnni bɛɛ ye sɛbɛnni de ye papier ye su ye sɛbɛnni ye su ye k'o de la aw tɛ se ka taa yɔrɔ jan ko anw b'a sɔrɔ ala de fɛ min tɛ sa Hmm? ayi bɔ yɔrɔw tɛ kelen ye ayi o tɛ kelen ye jɛndaw t'a la yɔrɔ tɛ kelen ye donc donc a ka hiji voyage y'a dama o fana y'a dama baro de ye quoi donc a seginnen ka bɔ hiji la a y'a sɔrɔ a ye dɔnni wɛrɛw kalan min ni fɛn tɛ kelen ye mais baitel magdisi ta Docteur Khalid Omar Ba a tun sigilen bɛ Mauritanie recherche kɛla ba don o y'a sɛbɛn k'a nana a don Baitul Maqdis farafin don u jɔn b'a la fɛn fila kalanbaliya ni fantanya mais Ala barika la Seydi Cheikh Oumar radiyallahu taala anhu a ye jɛ ɲini parce que a donnen u y'a ye n'a ni mɔgɔ mɔgɔ sigira a wulitɔ bɛ fɛn dɔ d'o ma. aa o y'a dɔn nin tɛ finma gansan ye dɛ ahan ala kɛ gardien u tagatɔ so a ko gardien ma ko mago bɛ bibliothèque la a y'a sɔrɔ a don o bibliothèque de ka bon silamɛya la bibliothèque bɛɛ ye min dɔnnen don gardien k'a ma ko un ko taa waati sera dɛ a ko awɔ n b'a fɛ i ka da sɔgɔ n da la fajiri fɛ n'i nana i bɛ da yɛlɛ awɔ walasa n mana se ka kitabu dɔw kalan kɔnɔna la baasi tɛ o y'a ladon ka da sɔgɔ ka fitinɛ mɛnɛ k'a to yen salatu bɛ wele waati min o nan'a sɔrɔ sigilen kɔlɔsi b'a bolo a bɛ zikiri la o k'a ma ko Cheikh Oumar ko n'i bɛ ala bato i tun bɛ to misiri kɔnɔ ko yan ye kalanyɔrɔ de ye a ko awɔ ko kitabu minnu bɛ yan ko n y'o kalan k'a ban o de la n bɛ n ka zikiri la yan waati ka se kitabu fɛn fɛn bɛ bibliothèque a tilal'o la a ye tile danni min kɛ yen mhm. n'u mago bɛ livre fɛn fɛn na a bɛ livre in tɔgɔ fɔ mhm. u mago bɛ phrase min na a b'a page f'u ye a bɛ armoire yɔrɔ min a b'a f'u ye radiyallahu taala anhu ala ye Cheikh Oumar sɔn donc a seginna o de la a nana kalanyɔrɔ la ni ala sɔnna inshallah kalan in tɔ kɛra cogo min ani tagama bolodara cogo min an bɛn'o kɛ sigida filanan ye inshallah taala ni ala ma basi kɛ ala ka bɛɛ ɲɛ ka d'a ma ala k'u barikaw d'an ma ala k'u nɔbɔli nɔgɔya an ye

Maɲuman baro Mukadam TV ale jabarani sanfɛ Maɲuman baro radio unité antenne sanfɛ YouTube kan Maɲuman TV Facebook kan Maɲuman TV k'a ɲini aw fɛ halisa ka abonné an ka page la barow caman bɛ yen a b'u lasɔrɔ bi nin bɛna dan sigi an sera ka mun sɔrɔ ka lase aw ma an n'an karamɔgɔ n'o ye Thierno Saïd Baro ka bɔ Kayikaw fɛ yen nɔ bi a b'an fɛ yan nɔ Bamako an n'a jɛra ka baro bɔ Cheikh Oumar kan ɛɛ an ye fitini dɔrɔn de fɔ a kan ɛɛ an ye fitini fɔ fitini fɔra alhamdulila nka an b'a jigiya k'a fɔ sigi nataw la an y'a jɔ yɔrɔ min na an b'a ta yen nɔ ka baro in tɔ k'a lase aw ma aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ wale ɲuman dɔn ni k'a ɲini aw fɛ ni maa minnu bɛ fɛ ka yɛlɛ an ka groupe kan n'aw y'an wele o kibaruya an b'a lase aw ma jɛmukan in labɛnna ka d'aw ma a denkɛ a n'a ka kalannikɛ fɛ Madu Gire ni jɛmukan banna kalanden baaraw don ani fili